ndị be anyị ekenee m ụnụ onye ije ejegidogokwa ebe anyị nọ tata bụ na Ukpo Dunukọfịa local government area Anambra State ebe anyị bịalụ maka ọfala igwe dọkịta R.C. Eze ụna ka ndị onye ije media na-ana anyị wee pụta wee fụ ebe ndị mmadụ gbakọrọ anyị wee sị ka anyị mara ife ha na-enyo anyị wee nee anya ife anyị fụrụ wee tụọ anyị n'anya onye sị na ndị Igbo enweghị ọgụgụ isi asị ka ọ na-asị onye sị na Igbo abụrọ eze asị ka ọ na-asị mana ife mwute dị na ya bụ na mm, ọ na-abụ a bụba eze ahụ abụba a bụsịa a da-afụ ndị ya-akwado em tupu a gaba n'iru ọ ya-amasị m ka m malụkene nwa nọ m n'iru ka ọ gwa m ife ya na chi ya kpara n'ụwa o wee na-eme ife a anyị fụrụ ya tata nna kedu ọ dị mma kedu afa gị Ugwu Solomon Abụchi onye ebee ka ị bụ Nsụka Eha-Alumona ebee ka i bi ikoro azụ Ụmụdịọka ee kedu ife ị na-alụgasị ife ama m akpụ ihe dị iche iche stove bell ma fridge cup fork ihe dị iche iche kedu aja ụlọ akpụ ya aja ụlọ kee ebe i si enweta aja ụlọ ebe e gwu well dịka n'obodo ebe n'Ọka ka ị na-eje enwetasị ya ee kedu ebe ị nọ wee mụta ya ọ chukwu kụziere m ya akara aka m chukwu kụziri gị chukwu esi n'elu lịtuo bịa kụziri gị ofu ụbọchị ka ọ gbata m n'uche aja nkịtị ka m bu ụzọ jiri wee rụwa m nọkatazie jiwezie aja ụlọ ọ nọkatara gbata gị n'uche i were aja nkịtị wee na-alụ ya nọkatazie werezie aja ụlọ kedu mgbe ị malitere ya mgbe m dị 6 years ahọ one ka ị dị kịta 11 years kee ife ị na-emekwana ị na-agụkwa akwụkwọ ee primary 5 ka m na-agụ kedu ebe ị na-agụ akwụkwọ a? n'Ezi Ọka Primary School nke dị n'ebee n'Ọka n'Ọka Em, kedu ife kpatalụ i ji nwee mmụọ wee sonyebe wee na-arụ ya ọ maka na mummy m na-arafụwa m ma m rụwa ya ọ nara abalụ m mba o nne gị anaghị abara gị mba ọ na-akwado gị mm. ee ị na-eche na ị ya-eji ife dị etu a wee wụrụ mmadụ ee kedu ife ị chọrọ ịwụ n'ọdịnihu art ewu ị chọrọ ịbụ mm, onye na mm, nhazigasị ndị nka na ụzụ ee ya bụ ife a dịkwa egwu gosigasịanụ anyị ka anyị malụ nke ọ bụla i metụlụ ị tụọlụ aka ị gwa anyị ife ọ bụ nke bụ stovu agbanye m ya kerozin ya na owu ọ na-enwu ọkụ ee nke bụ mma nke a bụ mma ee nke bụ bel nke a mgbịrịgba ee nke bụ kii ncha pọpọ

Willie Obianọ Willie Obianọ dị nke a ka ị kpụrụ nke bụ ọjị nke bụ ọjị mhm. nke bụ ọkwụrụ mhm. nke bụ ji nke bụ granọt nke bụ ncha nke bụ akpụkpụ fila nke bụ kọị kọị kedu mgbe ị lụrụ akpụkpọ ụkwụ o nwere ebe anyị ji nwee si ka m rụọ ya kedu mgbe ọ bụ otego mba otebedị aka n'ime ọnwa ee ịlụcha ya ị na-ele ya ele ana m ele ya ele ọ na-edosi ya mbọchị ahịa afọ ya parị ya fụọ mbọsị ụnụ ya afọ ee Efu ga ebe. nje zikọ ndị mmadụ aka ọrụ m ijezikọ ndị mmadụ aka ọlụ gị ego adị ebe a bụzi ego gịnị ego ndị mmadụ na-ada asị ewo ndị mmadụ na-abịa afụ ife ị na-eme a na-atụnyesịrị gị ego ee ka efi na-ejikwa n'ihe eme nruo nnaruo mgbe anyị ndosi emeghe akwụkwọ nwere egote pen ma akwụkwọ m ga-eji wee dee ihe ewo ọ dị mma kedu ife i ji wee mezie nya bụ stovu ọ ka na-enwu ọkụ wee luo kịta ọ kerozin na kerozin dị na ya kerozin dị na ya mm. igbo bụ igbo a na-ekwu ochie ọfụụ a na-eme ụnụ afụgonu obere nwata a enye nwa imi ọ ga-akpọ ụtaba onye Eha Alụmọna Nsụka ọkụ ya n'Enugu steeti biko oge aga na mgbe m aga na-asị mgbe chi folo anyị ji ohere a na-akpọku gburugburu gọvanọ Enugu steeti biko His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi nekwa nwa gị kpọlụ His Excellency Ugwuanyi nekwa nwa gị kpọlụ nekwa nwa gị kpọlụ nwata dị etu a onye ma ife nwa a ga-abụ n'ọdịniru ife ahụ ndị ọcha na-eme ya bụ afụ akala aka mmadụ enyocha ya tụchapụta ya nyere onye afụ aka His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi gburugburu ndị Enugu nekwa nwa gị kpọlụ nna anyị na-asị gị jide ka i ji o jide ka i ji echi ya-adịrị gị mma ee nwata kwuru na mgbe ọ na-amalite ife a na ọ na-alụ ya na nne ya anaghị abalụ ya mba o wee jisie ike na-eme taata ọtụtụ ndị nne na nna ị fụ nwa gị ka ọ na-eme ife ị sị na ị chọrọ ka o mee ya ị jụgo onwe gị sị ife a ọ bụ ife malụ nwa ọ bụ akara aka ya ọ bụ ọnatarachi mana ọ sị na nne na-akwado ya na-asị ya gaba n'iru ọ naghị abara ya mba anyị na-amụta nwa taata jiri ọnụ anyị kwuo na nwa anyị ya-abụ dọkịta na nwa anyị ga-echi fada na-ewetughị anya ana wee nee anya ka a marụ ụkpụrụ ya bụ nwa chọrọ iso akara aka ya bụ nwa ya bụ ife jọgburu onwe ya anyị na-asị na mm, nwanne anyị nwoke a na echi ya ga-abụrụ ya echi ọma dịka anyị na-aga tupu anyị achịkọ anyị ya-ajụtazie ka anyị mara etu anyị nwere ike isi nweta ya ma ọ bụrụ na gọvanọ Enugu steeti nwee mmasị nwee mkpani ịsị na ọ chọrọ ịfụ nwa mana ofu ife anyị ma bụ na nwa baa ulu ọ baala Enugu steeti ulu ọ baala ana Igbo ulu ọ baala Naijiria uru ọ baala ụwa niile ulu nweghị onye ma ụkwụ onye ga-ata echi amaghịkwanụ isi ga-abụ eze echi ana m asị ọ bụghịkwa naanị gọvanọ kama ana m akpọ gọvanọ maka na ọ nya nwa bụ onye isi ndị Enugu steeti ị bụ onye isi na Nsụka ị bụ onye isi na Eha Alumona ị bụ nwa afọ Igbo nwee mmasị ka a mara etu anyị si wee kwado nwa ka nwa a bụlụ odogwu ọ ga-amasị m ka e mee ya ndị onye ije media ụdị ọrụ a na-atọ anyị ụtọ ịga n'iru wee chọpụtasịa akara aka ndị mmadụ nwere bụ nke zoro ezo ndị nwere ụdị akara aka karịrị akarị mana ka o si jọgbuo onwe ya bụ onye fụrụ ha ebee ka a fụrụ ha